ihoi onu ndị agụata adawanyị m na mmanụ emere ngọzi chineke agọzie n'akara aka m hei unu echezọkwa na igwe onye kpụ efi ife efi na-ekwu echeghukwa na igwe onye kpụ efi ife efi na-ekwu efi sụkwa ma ụma gba nkịtị akpụrụ ya eje maka okike nọ n'ụlọ eke ya na-ehekwa anya n'azụ o wee bụrụ na onye chukwu chọrọ ịgọzi ka o ji agọzi onye ọ chọrọ imere amara ka o ji emere amara unu ndị agụata ọdụ ụmụọna na ndị ezinifite na-achụfe ya skari white na ụmụọna na-eketa awọ ndị ezinifite dị mkpa ahụ ibebe igbe Yai. Mm. ya 2 3 4 ọ bụ 2 1 oge siri ma wuo m ọ tụfere ya azụ ya hei dimkpa do mmụọ ọdụdụ anya na ana izem ya mmem 1 2 ya ogbuducha n'ezi ọ ndị nwe nkwa na-akụ unu ahụna na anawara m na mmanụ eji agọzi ndị mmadụ aha ọnụ m ngọzi aha oyibo m abụ na blessing ya ana nji umeju a na-agwọrị ede onu ndị agụata ikpe onye ka anyị agwa o onye ka anyị dị akọrọ ife chi nwamba ka ọgụ mere m unu akpa okwere m onu ndị agụata sọ nsọ akpọcha onu ndị agụata sụtu ihe dị ọkpara mbaka iche oku na agụata okwu okwu yes anyị sụ na chineke agọziele odozi obodo ebuka ọnụnkwọ ya na-agbadu for senate onye hụrụ gwa ibe ọ nụrụ kaala ibe ka one ka eji ebiwana gị aka APGA ndị a na-eche ewu ndị INEC o ji onye n'ala ji onwe skari white ya anyajifu aka ahụ anyajifu aka ahụ kpamkpam skari white o gbuji aka ahụ o ji eji ete ofe ha eketa wọ eketa wọ n'Ezinifite ọ gbafugara mbara anyị na-agwa ụnụ maka onu ndị agụata rịsịrị event concert onye ọ na-akwado wee tiketi ije n'akụkụ anyị achọkwa ha biko mere m ebere nyekwagharị n'aka ụzọ enyekwa achụfụ ha achụfụ ọkwa ndị akpa obi ka gị na ha ji emekọ ihe ịgba okpuo ya ọkpọ okpukpu oku onye ọkpọ okuku ya ha mma m dimkpa hụ ibe ya ọmịbaga eketa awọ akpapụtara scarlet white akpapụtara o ji esu aya ya ya ya ihe o ji eme na nkwụ echi iram oyibe ọnwụ dimkpa na dimkpa mekọọ ibe iji ama ọdụ mmadụ na-eme anọ m ka ahụ ọ dị akwa wutọ m okwu okwu ndị anambra onu m eje onye digital ya iwe ọ sọrọ sista ọjị tacha onye chọrọ ose ọjị ajụla ese maka na eji ose ata ọjị ose na ọjị na-ejekọ mba oriri abụghị ọnụ nkapị o cha cha cha cha cha chinwamba ka ọgụ ihe onye na-achọ ịlọ m anya onye na-achọ ịbọ m aka n'anya onye sụọ mmiri n'ikwe ka chi ụmụ chi igbo ji were ọla kpọsịara ya anya ya kpuru isi jewere onwe onwe ibe m mere ọ nke m ka m na-achọ ọchọjọ nke ya anaghị anwụ anwụ chineke nyere m ọnụ ọma m wee kwuwere ụwa okwu mgbe ka m na-akọwa ei anya na ala ya eketa awọ ị na-ebe ebe na awọ awọ 1 2 nowhere scarlet white ụmụọna versus ezinifite chaala na ọgba tum tum na-akwụ anwụrụ zieni ya ozi ọma ya chọwa sihos sihos ịkpa odozi injin onye na-ala ya odozi obodo okuo ya ọrụ ịkpa Shawn Michael ọ gbakwofu ya isi anụ nwe mpi nwe mpi ebune sata by mistake ija ọ sụọ ya isi n'ala anụ nwe mpi ọ ya nwe mpi ebune mere nsata how are you be anyị eketa awọ scarlet white na ụmụọna anyị nwere ebune nwe mpi

olu ndị aguata nke bụọ nke bụọ odozi obodo were onwe chụọ aja maka ụmụ ogbenye wee were ihe akụ akụ ihe enwe enwe chineke nyere wee jeere ogbenye ozi odozi obodo gosi m ka m hụ n'anya chineke akpọpụtara ya for senate anyị igwe mmadụ ji akwado ya ọ hụrụ ya n'elu scarlet white iya ọmọgbugharịa chanụ n'ezi scarlet white o jekwa anara anyị beltụ ahụ o kpoghị ihe nke ọzọ ọ chịkasịa ya n'elu onye asasịa ya ka ihu a kpọrọ ọkụ ịja ọma ya ukwu n'ala hei ekwe emeri onye merikwa Ikenna o vuru beltụ anyị na dekwe na ibe na-emeka nye one two akụbeghị onye batara CJ na Agrechukwu ọ natara o mebienere anyị mgba CJ ndị Agrechukwu hey ibe one ka o si kwara ibe na echiche ya ichi ibe one ka o si gụnụ ka Scarlet White mere gụnụ ka Scarlet White mere gụnụ ka ọ na-akwa ya ihu

ko ọtụtụ ka fụ ekete awọ mbarakwu zọ ya wee eze ji achị aka m asụ o bubatara nwa ọgbọ jine o jere kpata ya enyi nwaanyị ei ibere ndị Agrechukwu echiche ya ichi ka ohu ahụ isi de kukwubata nwa nwa nwa ọgbọ jine